ana m ajụ gị i jere ụka tata were were aka tụkwasị m isi nna nna agwa gị okwu gị na mere i jere ụka tata eje m ụka ị na-agwa m eziokwu na i jere ụka agwago m gị na eje m ụka
ana m ajụ gị i jere ekpere tata mba papa eje m ekpere kedu ebe i jere eje m ụka kedu ebe i jere i jere na nke enyi gị nwoke kedu onye bụ enyi gị nwoke wa

ah. ọ bụ eziokwu na m na-aṅụ igbo mana amara m omenala be anyị ebe a ị ma na ụtọ ahụ na nwoke ahụ dị na mma ihe gara ime ịghara ịghara gị ịghara gị ịghara gị raji ebe a o bute mmanya weta ọjị weta mmanya nkwụ ọkụ a kpọọ ndị okenye aṅụ mmanya n'isi gị gọzie gị ị sị na ọ tụ m n'ụzọ tụ m n'ọhịa ka ị ga na-agagharị ị makwa ihe

ya bụ na ị mara ebe onye a na-eje ije agwọ niile ọ na-eje na-epegharị ya bụ na ị mara ebe ọ na-eje kedukwa nke bụ ije agwọ biko kwanụ ọ gwara m na ya na-eje ekpere ọ nwezi ebe ọzọ o jere na ọ be nwoke ka o jere amakwa m nke a ife ọbụla gbasara nwoke si ya nwoke asịrị ya biko aka m adịrọkwa ya gụpụkwanụ m na ya ọgba akwa m
ị makwa enwe ebe m nọ na-achatara ego nri ọ ga-eri dị n'anya mgbe nwa okorobịa bịa buru ya va wee mụta ebe e si egbu ọkụkọ ndị agaghị abịa nwezi onye mụ ma mere ịma nwa okorobịa ahụ ahụzi m anya onye na-agagharị pịọm pịọm pịọm ka nne gị gara gị gaga gaga gwara gwa obodo buru akwụkwọ nsọ sị na ọ na-aga ụka oge aga gị mụta jee mụta m ihe na-eji dị ka azụ ite mụwa na-acha ọcha nne gị na-acha ọcha kedu ebe i si wee lọ ụwa nke gị ị na-eji oji dị ka azụ ite nna nna m ọ dụrụ oji nna gị ọ dụrụ oji ị ma onye nna m bụ ọ bụ ọbụnya dị
ọkwadụ sọsọ gị nwa sọsọ gị nwa bụ ofu nwoke gbadogoro m na ndụ m a m wee daala ya wee kwelụ ya na ife m na-agwa gị bụ gị biko iwe gị adịzina ọkụ wetuo obi gị ife gbasara okwu a ama m ife hapụzialụ m ya ama m ife m ga-eme

i wee si n'ụlọ azụ zuru pụọ ọ bụrụ na m gwara ya ekwe m ọ bụ na ọ ma ekwe gị ị gwanụ ya agwa ọ malụ ofu ife dị n'ebe nna gị nọ bụ na ọ ka mma ife ọbụla ị na-eme ị gwa ya

nke a ị jikwa na-emezi ikirikiri n'isi a na-ekwu nke i mere eme ị na-emekwa ọzọ a na-ekwu nke i jere eje ọnụ gị emepekwasị na ị na-eje i jikwa anya gị
n'iji anya gị i ji anya gị onye raka gị ị na-eje ka i je lahụ na be nwoke na-emerọ ego n'isi gị o jirọ gị gbaa akwụkwọ ma ị bụkwa onye mary league ọ bụ na ị chọọ ije na be ya ife ị ya-emedebe bụ jee kpọrọ ofu onye mary league unu ka o duga gị na a da edebe ewu na ji
nne mma nwata ya ahụ mmemme dị eme mmadụ eme na amụlalarụ ọ bụ ọgodi m nọkata otu a m kpọrọ nwaanyị ibe m si eduje m be onye ya-anụ m maghị eme ime o nwe onye otu anyị na mmadụ na-achọ ịnụ o wee kpọọ ya ofu onye otu anyị kwa sị ya na-esoro ya jee ebe ahụ e wee ruo n'abalị di ya di ya onye chọ ịnụ ya ewee je dinaa onye otu anyị alụmdi na nwunye ha agbasa ebe a mụnwa achọbeghị achọghị ihe ya-ese m na nwoke dị ụkọ onye si ka ị ya-ata ụta

ọ dị mma nta ọkwa nna anyị sị na m je kpọta ị nụ mgbe ọ sị na m je kpọta nwoke dị ụkọ anyị nna ka m je kpọta ya na ọbịa nke a gbasaziri gị na nna unu ekwuchago m nke m aka m adịrọkwa ya ekwuekwa m aka m adịrọkwa ya ọkwa ị ma onye nna gị bụ ị ma nna gị ọfụma ọfụma o sechaa ife ọ na-ese ọ ṅụchachaa igbo anya ya achaa lalalala o wolụ mma

mary anọ m n'ọnụ ụzọ be gị na ọ bụrụ na ọnụ ụzọ be gị kpochiri akpochi bịa ka ị kpọpere m ụzọ hello mary anụghị m ya ị ma echewuru m ịgwa gị e nwere ebe m ji mara echi e nwere ebe m ji mara echi gara echi gara agachi njije hụ ndị ma nwe ji akwa ere ahịa wara aga m ịbịa izu ụka ọzọ bịaga abịaga nna ya narụ mgbe ahụ gị bịala mma nna ya nke bụ na ị nọrọ ya na mma abịa echi ụka na-abịa abịa ọ bụ ndị nwa na-aga nna n'ọnụ gị n'ime kịta ị sị m na ị nọghị ya ulu ulu ei mmeri agamagadụmana gị ụwa ọ wụ olu nke ịnụga o nwere ike ya wụrụ olu ndị agbata obi anyị ịma na ndị agbata obi anyị bụ aka eji ha ọrụ ba ọ na-awụ ha nọ ụyọ nwe eji achịchọ eji achịchọ iwaala ọ wụ olu nke ịnụga nna

ụlọ ma isi adị nwaakịrị ahụ mma nwa ahụ bata nga ọ bụ na mgba
nwoke hmm? ọ wụ di mmadụ aga gị na ya na-emekọ ihe chineke mee hụ na nwekwara ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-efu efu isiri n'oge ugbu a ụmụ nwoke juru ebe niile ma ndị si ala ofesi alata ma ndị nke nọ naijiria ji ezigbo ego azụ ahịa ee eh, ụmụ nwoke machara mma ọ kagodi njọ ma ndị kwaga barrow ma ndị buga nsị ha niile wụ nwoke nwoke nke masịrị gị gaa họrọ ọ bịa ka nwaanyị ga-enecha onwe anya gaji ịlụ ọgụ maka nwoke enweghị m ike ya hmm? isi arịa onye ahụ mma adịkwanụ ka ikwugakwa n'ụkpa hmm? ka ikwuru ugbu nwere nwesịrị ọkpụ eme ma ahụ adịkwa m ka ị ga-eji ugwu ha so ya wụ asị gị hafụ gani ji eji so ma ndị eji apa barrow na ndị eji ebu nshị ị ga-eji eji esoro nwe soro
ọ bụ naanị ndị kwaga barrow na ndị buga nsị bụ ihe ị nụrụ m kwuru ugbu a a sịrị ma ndị si obodo oyibo lọta o ma ndị nke nọ naijiria ji ego azụ- achụ ego nke sọrọ m ahọrọ ịnụ di ya biko adịghị m njikere ịlụ ọgụ maka nwoke ọbụla nwa dị mma anwụkwa m kegara nga ata awụ ị hụrụ nwa ahụ ị hụrụ nwaakịrị ahụ aga m ịchụrụ ya ụyọ asị nwayọọ nwayọọ ka eji ara ofe dị ọkụ aga m eji nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ chụrụ ya ụyọ nga hmm? ya wụrụ ihe m ga ime obiọma gị emechana m ya tijara iweala ee nwarị mmadụ kama m aga ime ya ee eluigwe na ụwa ekpuchibido onwe m
gị lechaa m n'anya etu ahụ mmadụ

ebe ị wụ brọda m ịgwapụ m ebe ibi ka m bịazie ebe a bịa dinara ụtụtụ m nawa karịa iji ndụ m atụ mgbere nawa n'abalị ọ dị mma ekene dịrị chukwu na ijetara onye dịka m dọ ee ofu ihe m na-emerukwanụ ka ị mata bụ na mm, ọ na-abụ mgbe ọbụla m fụrụ gị obi a na-atọ m sọ ụtọ mmụọ m a na-agwakwu m na ọ gị bụ nwunye m mmụọ m a na-agwa m na o nwerọ nwaanyị ọzọ mụ na ya ga-anọ obi ga-adị m mma karịa gị ọ ihe m chọọ ime ka ị mara na m eburọkwa n'obi ime gị ihe ụmụ nwoke ndị ọzọ na-eme ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nya akpọta agbatọcha agbarapụ mba kama ihe m bu n'obi bụ ị kweta m nụọ gị ị bụrụ nwunye m bụrụ nne ga-amụtara m ụmụaka m hmm. ọ ihe m bu n'obi ebe ị nọ hmm. okwu gị dị mma hmm? kama na nke achọrọ m

bata ụra mma alarụ m bido alarụ ụra dime bido jebe ozi nọ n'ụlọ ejegide m ozi nọ n'ụlọ jecha nne m wee zi m ozi n'ikwu nne m ikwu nne m a ka m jecha wee na-abata kịta ya m neba anya na-akọ nkọrọ kịta ihe nwa na ataka m ahụ taa na mgbagharị izuzu m ahụ taa ihe kwesịrị ahụ m kịta bụ idina ala
dị mma nke i si kwuo ofu chukwu ka a na-efe manụ ka a ga-esi menụ ị ga-aṅụnụ mmanya gị tupu ị saa arụ ị ga-abịa jee saa arụ tupu ị bịa ṅụọ mmanya ngwa ị ga-ebinite um, ebe a mgbe m na-asa ahụ mm. eh, chukwu nye aka kwado ka mee ka ọchịchọ obi anyị zuo ị batazie mụ na gị ga-enwe ebe nwere onye ọzọ anyị na ya na-azọ ya ebe a ka mụ na gị ga na-asa ahụ

mana etinyere amụ ụkwụ chọpụta ya mgbe mmiri mgbe a wee tinye okwu n'ọnụ wee na-ayọ nwoke a kwụsịkene igbo kedu ife igbo na-arụ ya n'ahụ ihe kpatara o jide ee ọmaju ya wee lue kịta amagwụrọ nke ihe a na-ebu omume ọjọọ ọ na-ebu ha agwa ọjọọ dị iche iche ọ ya nwa ka m ji agwa gị enweghị ihe ọzọ ị ga-eme ma ọ bụghị ịyọ Chineke amara maka ihe a bụ ọ banyenara ha n'ọbara ọpụpụ na-afịa ahụ kere ụdị kere ụdị ụwa dị ife a amabụrọ m ka gị na nke gị si eje eje hmm.
nwanne m nwaanyị ị mara ndị a ị furu na-ese igbo ndị ṅụrụ ihe nwere ọtụtụ akparamagwa akparamagwa ha erika ụfọdụ n'ime fa sesie igbo a fa na-ese fa alara ụla Hmm. ụfọdụ sesie o butere ha ise okwu na ụka ntigbu ntigbu nzọgbu nzọgbu ọgụ ọgụ ụfọdụ ṅụcha o tinyere ha nkọgheri ọ na-ekwu ekwuru ekwu ụfọdụ n'ime fa aṅụchakwa ya o nwekwa ndị na-aṅụ ọ gba ha ala nwekwe ndị na-aṅụchakwa igbo a ịfụ anya edokwa fa fa ana-eme ife na-eme hmm. mana nke di m bụ o sesie ife a o sesie ya i sie nri ezinụlọ niile ga-eri nri mmadụ iri ga-eri o richapụ ya naanị ya ọkwa na i bupụtara ya dọbara ya anya ka i kute mmiri ya eji kwọ aka tupu ị na-apụta o richa ya ebe a ka nsogbu dị ebe mana ọ kakwanụ mma na o sesie o lie nri ọ bụ na Agụmba na agụ o sesie ọ bụrụ nri nwa esie m nri binye ya mana nke bụ na o sesie kwụrụ bata anya ya na-acha ka onye gbu mmadụ mụ na ya na-abụ okwu na ụka ọ ka mma na o libe nri i zuola onwe gị ike mana Bridget ngwa ihe na-aga n'ahụ ụlọ kata o lie m ọnụ mgbe ọbụla gị na di m di m kwalie onye ṅụlụ ife a ka ka fụ obi ka na-akpọ di ya
nekwanụ m anya o di gị bụ onye ṅụrụ ihe di nke m bụ onye ṅụrụ ihe ha abụọ na-esi igbo mụ na gị bụ nwunye ndị ṅụrụ ihe kedu ife ị na-ekwuzi i soro nke pụrụ maka na o nwere ife ya emekwa ka m sọ ọnụ kpọ Agụmba di m ọsọ isokwa sọkwa nke ịkụzikwere n'ihe mana onye nke m ghọrọ m aghụghọ

kwụsịkwana ya biko tupu ihe a ghọkwa ihe ọzọ kịta lee anya agwago m unu ihe niile gbasara igbo a bụ ekpere enweghị ihe ọzọ ekpere ka unu ga-ekpegide ya apụọ ha n'ọbara Eh? Sọ chineke pụrụ ịkwụsị ya ha da- ha da-akwụsịnwu ya o nwanne m

nwaanyị ji agbara m ọsọ ọkwa mụ bụ Agụmba ị na-ene anya e, e, egwu onye nye n'ime abacha agbago nchaba akụmana ka m gwa gị otu esi eme ya jidere m ihe

ọ dị be anyị adị na ọ dọghị ewu ọ dị be anyị adị na mba ọ dọghị ewu wa ibiribe ibe nna ya enye nwa ihe awụ ahịhịa chineke kere tii n'etiti gadin ahụ n'Eden
ebe aka obi jere ya ụmụazụ ka
naruo kịta na be m onye kwuo fuenu nwayọ ị na-ebu ewi ọ na-agba pụọ anwụrụ ya pụọ ka m anwụrụ ya pụọ ka m ife na-ewute m ị ka na-anyụ nsị ka ha bịa bịa ị makwa ihe ahụ ị gwara m ụbọchị ya banyere ada nwaanyị ọ na-agọ agọ na ya na ọ bụrụ ka o si ọkwa ngwa ahụ ọ gọba agọba bịa kpọọ nka mgbari m wee na-akọwara ya na ọ mụnwa bụ o jiji anya m naabọ wee hụ ya hmm. mgbe onye ọgba tum tum bịa bịa buru ya ka egbe si eburu ọkụkọ
ọ na-agọ agọ wee wee baa na ụlọ m wee were akparaja m ogbu oge Eh? wee kwụwa ya sị ngwa gbutu ikpere n'ala were aka gị tụkwasị n'isi gị were aka elu tụkwasị aka gị n'isi were aka gị elu ọ na-ebe m wee sị na m ga-ebe gị kịrịkịrị ọ bụrụ na ị gwarọ m eziokwu Eh? onye na-aga na-akụ na-akụ nkwa patitu a
ezigbo nkwa pati Nkwa patitu. Mara mma ahụ mara mma egede wan Ọ- ọ gaba ije ebe anyị na-ele anya ụtọ na-aga okuluka okuluka okuluka okuluka ka i mecha ife a eziokwu ọ pụkwara ya n'ọnụ mba ihe onye ma ọ na-aga ọ na ebe anyị a na-eme chighara kwụnye m nkata chighara kwụnye m nkata chighara ana m ekwu etu ozi ebe a etu ozi gba mma ka m na-akọwara ha. kedu ihe o kwuzi eziokwu ọ pụkwara ya n'ọnụ eziokwu pụrụ n'ọnụ dịka m na-agwa gị ugbu a ọ nọ n'ụzọ ịga na nke nwo- anụ ọhịa nwoke a ka o je weta ahịa gị ma ndị okenye ga-eri ị makwa ọrụ ife a na-ekwubu mbụ Ome- onye ara ka eh, a bịa tinyere osikapa ị na-atụ nka nke chere orube onye mba egwu atụ na anọ m agụ mba onye ara ka e tinyere osikapa ya riche burukwa afere bịa ọzọ e tinyekwere ya ọzọ o rie nke a riche natasị bịa bịa sị ndị siri osikapa ebe a na-agba akwụkwọ unu na-emede etu ọ na-ese nwa nwaanyị ọ na-emebu etu o wee na-ese ị madụkwana nke ị na-ekwu obere ekpuchana m onye be m hmm? ọ bịara maka gịnị? ọ bịara imegosi m ochowa mgbe nọ ji fu ya aka mgbe ọnụ o ji ekwu okwu m wee kụ ya n'ọnụ ka m kụja mwepụ- m ropụ ya eze ịtọ kụjaa ya ọnụ o tipụ ọsọ ị mara nwunye gị enweka ọnụ ọjọọ Mm. kama ihe m chọrọ ka m gwa gị ugbu a wo onye mụtara nke nkapị ya mee gịnị ya bee ya ọnụ Mm. e nwere akụkọ m chọrọ ka m kọọrọ gị mgbe ọ bụla i jere akwamozu ee ị hụ na ndị a na-enwe ụta ndị ndị a a na-akpọ ndị eh, ha- ihu ha na-adawuo ị ma na ihe ọma bara gị n'ihi na nwunye gị nwere ọnụ ọjọọ Eh? Oh, nwunye nwa ọnụ ọjọọ ihu amakpa kama ihe na-akwakwa ịchọ ka m gwa gị wụ onye mụtara nkapị ya mee gịnị ya bee ya ọnụ adịghị ama ama oge ji ọnụ ya wee kwutere gị okwu

amusu kpọbata ya n'ụlọ nnekwuru ịkpọ isoro i were eme nwunye m o wee bịa agha na igwurube ndị omima ma ndị peteri ma ndị mkpụcha na-enugharị ọ bụrụ onye aka ịkpatara m o wee were ọjọ wee bịa be m amị amị amị m amị m ife nwa na-eme osisi egwu o jee chọrọ ndị ọya chọrọ osisi abụrụ nwa ka ọ na-ese m. Oy. Nọrọ ala, nọrọ ala.
ọkwa anụmanụ a edowe na be m si na ịmana nwaanyị na-ata amusu marifa na-agwa maka ọ maka gị maka ihe a ji wee merụọ merụọ
nezienụ nni nezienụ na awara si bie wọkọn nezienụ na awara si bie wọkọn onye amị agba na-akpọ mmadụ onye amusu mana ka m gwa gị ọkwa ị sị na m bụ amusu eh. mma fụọ amị gị mịa pịọpịọpịọ ya kpọdo anya fụ na o nwerọ ofu mkpụrụ ọbala fọ ya na ọkwa n'ụlọ ya afịa ana m enu n'inu ya harapụ gị nnọọ itikwa ọzọ
nekwa anya ka m gwa gị ị fụrụ ụkwụ a i ruo igbu ikpere n'ala chinie aka enu kwụọ ụba sị chineke ekene ọkwa ị fụrụ ọ bụrụ na ụkwụ a na ọ bụrụ na ụkwụ a dị mma ife mmemme ihu m jide fechapụ ọnụ chie ọnụ n'ala mụnwa

ọkwa na ala igbo ajọka awụlụ ịdị njọ ịgba ihe ọ fọ unu na abụ ka unu gbalụzie ọtọ zụọ afịa ọkwa ala
ezigbo ala

nne Patrick abụrọ nwoke ọ bụrọ nwoke ka ọ bụ kee ka mụ na nwoke kpọrọ onwe ya nwoke zuru oke ya-esi wee nọrọ n'ụlọ abalị niile chi efota o metụọ m ahụ ọ kpatụọ m aka o mee dịka ya sị na ọ ya na nwaanyị dina n'ụlọ ihe ọ na obere ihe ji bụrụ ihe ji ezigbo isi dobichie mụ na ya nke eme- emekwa emekwa ya ebutuo dina ama ọ ya ya wee dina onye o dina emegodi mmegharị ahụ mụrụ mụrụ akpatụ onye ahụ ụkwụ mee ka ọ wụ anya ụra buru ya o mee bịa n'agbanyeghị hụrụ ihe niile m mere otu m si wee yiri akwa kwadochaa na ihe niile ọ na-eghara ya anya ọtụgodị e bụrụ ụkọchukwu ụkọchukwu ya ha edu mba mma mma emekwa onye ọbụla mma awụ m nụchaa onye ahụ ya emetụ m aka echi mma ha amụ nwa be di m ka a maara ya
ife ị na-akọwata kịta ọ bụ na ihe chineke nna na-egosi m na chukwu na-asịzịlụ m asị nne ọ bụrọ ihe m kwuru hmm? ọ bụrọ ihe m na-ekwu ihe m na-achọ ka ị mara kịta bụ na nwoke dị ụkọ bụ onye obi m nabata m fụrụ ya n'anya ọ fụkwa m n'anya ka anyị were godi nke Patrik a debe n'akụkụ ị matara na ekwensu bụ onye ụgha bụrụkwuzie onye nduhie ị ma nke ahụ nna ama m ọ dị mma ebe ọ bụ na ị matara otu a ife m chọrọ ka anyị mee bụ n'ọnọdụ a anyị ga-ekpe ekpere kpesie ekpere ike yọọ chineke ka o nyelu anyị aka rọpụta onye bụ di gị ka o nyelu anyị aka were aka ya rọpụta onye ga-abụ mkpụsị ngụ gị onye ga-abụ di gị nọrọ gị dịka di nọrọ gị dịka nna nọrọ gị dịka nwanne ife a ka anyị ga-ayọ Chukwu ebe ọ bụ na ọ dị otu a o nwere ife ị ga-emere m ị banye n'ime ụlọ ị dọkata akwụkwọ ị dọkata akwụkwọ a i weta ofu i dee ya patrik i weta nke ọzọ dee ya nwoke dị ụkọ
ọgwụla ee e wee malụzia na chineke nna ka m malụ mgbe chukwu nna bido tụbalụ m asị maka na amata m na ọ naghị atụrụ m asị mama macha macha oge ka ihe niile dị n'aka n'ime ọnọdụ a weta gị

onye nwe m zi m ụzọ gị ezi m ụzọ gị o chineke dadị nyere m aka ezi m ụzọ gị o papa onye mere igwe chineke nna nke pụrụ ime ihe niile ezi onye nwe m amama amacha amacha ka ị bụ dike na dimkpa na agha echeta obi esie ike nwanne otu onye dadi ọgbajuo dọrọ papa dịka m na-akpọku gị na mgbe awa a asị m ka ị gbadata n'ike na ebube gị chineke nna bịa rụọ ọrụ dị ike ugbu a onye nwe m n'ezie elu n'etiti ụmụ okorobịa naabọ nke na-abịa ịlụ nwa m nwaanyị papa dadi ama m na ị gaghị eduhie m ama m na ị gaghị arapụ m chineke m na-ayọ gị ka i jiri aka gị bịa rọpụta onye ga-abụlụ ya di onye ga-abụ mkpịsị ngụ ya na-efu efu onye ga-anọrọ ya dịka nna onye ga-anọrọ ya dịka nwanne onye ya na ya ga-anọrọ chineke nna ha abụọ a na-enwe obi ụtọ dịka di na nwunye onye ha abụọ ga-anọrọ ezi onye nwe m i gozie ha n'elu ụwa nke a dịka di na nwunye papa ayọ m gị nke a chineke nna ama m na ị gaghị agharịpụ m gbadata n'ike na ebube onye nwe m bịa gosi anyị onye ga-abụ di ya n'aha jizọs Amen. Mm. Ngwa, weta ofu dike hei amama amacha amacha onye nwe m ama m na ị gaghị agha ama m na ị da atụlụ m asị na okwu gị niile na-abụ ee na amen ekene dịrị gị onye ime eluigwe chineke ị fụrụ ya ị fụrụ ya ọ patrik bụ di gị patrik bụ onye bụ di gị ewepụkwa patrik aka m adịrọkwa ya ị nụrụ ife m na-ekwu ịmanụ ya onye mma anụ nwoke dị ụkọ ọ maka obi gị jere ọnya ka otu ọgba ọkụ ya ya ifu ihe mere ebe
ị ya afụkwa ya ị ga-afụ na ọkwa chineke nna bụ ee na amen na okwu ya ha kama okwu chineke nna nke pụrụ ihe niile ga-agabiga eluigwe na ụwa agabiga ị ya emecha fụ